kuno ku crossroads hotel mu mzinda wa lilongwe kumene kuli zokambirana zimene zikukhudza kwambiri ah, nyengo imene tili nayo pakadali pano mdziko mwathu muno monga mukudziwa kuti anzathu amene amatiuza za nyengo department of climate change and meteorological services anatitsimikizira masabata apitawo kuti kwathu kuno tikhudzidwa ndi nyengo ija imene imakhala yovutirako mvula pang'ono ndiyeno anatiuzanso kuti koma mu nthawi ina mvula ikhoza kubweraponso ndiye tifuna tiunike kuti kodi ngati dziko tikukonzekera bwanji zimenezi komanso popeza tikukamba nkhani ija ya kusintha kwa nyengo kodi zinthu ngati zimenezi zikukhudzana bwanji ndi nkhani imene yakusintha kwa nyengo komanso ngati dziko tikukonzekera bwanji kuti pamene zimenezi zikuchitika tisakhale ngati kuti tadzidzimutsidwa kwenikweni iyayi taonapo zitsanzo ngati za uh, namondwe uja wa freddy mmene anakhalira information inapita anthu ena amapezeka kuti akuchita zoyenerera ena ayi ngati adzidzimutsidwa so ulendo uno tifuna tione kuti kodi anzathu aku dodma mwachitsanzo amene amaona zangozi zogwa mwadzidzidzi akonzekera motani komanso mabungwe omwe si aboma akuyembekezera ziti ndi ziti nde mkumanowu ukuchitika mkatikati mwa zokambirana zimene akonza mabungwe omwe si aboma pamene akuwunikiranso kwambiri pa zina ndi zina mwa zotsatira zimene zinachitika ku mkumano uja wa cop 28 umene ndi mkumano waukulu umene umakhala okambirana za nkhani ya kusintha kwa nyengo Unali ku United Arab Emirates ku Dubai ndipo zatha masiku amene apitawo. Ndiye tiyamikire anzathu a Save the Children chifukwa chopereka thandizo la ndalama kuti zimenezi zitheke. Koma iwo atinena kale kuti mkumanowu sakuchita okha, palinso abwenzi ena ngati National Youth Network on Climate Change Civil Society Network on Climate Change CISONEC komanso anzathu aja a JCDE amene athandiziraponso trocaire ali momwemo sciaf irish aid ndi ena otero tithokoze kwambiri poonetsetsa kuti izi zitheke ndiye tili nawo akatswiri amene tikhala tikukamba nawo nkhani zimenezi poyamba ndikufotokozereni kuti tili ndi bambo clement boyce amene mchingerezi ndi deputy director amene amayang'ana ndithu nkhani zimenezi za uh, nyengo komanso kusintha kwa nyengo kuno ku malawi tatiyeni tiwaombere m'manja bwana clement Jo- boyce bambo julius ng'oma ndi amene akuyimirira bungwe limene ndi mgwirizano wa mabungwe osiyanasiyana amene amakhudzidwa ndi nkhani za kusintha kwa nyengo civil society network on climate change tapatseninso m'manja mwawo amenewo Tilinso ndi bambo Edward Chidombe amenenso ndi mmodzi wa achinyamata amene amachita ma innovations osiyanasiyana komanso kulimbikitsa kufalitsa uthenga umenewu wa nkhani za kusintha kwa nyengo. Tiyeni tiwapatsenso m'manja mwawo. Pomaliza tanena kuti nkhanizi sitingamakambe eni ache kulibe, ananso akhale pompano. ndiye tili ndi zainab tawakali amene ndi ophunzira ku mbizi secondary school ndipo ali form 3 ndiponso akhale nawo pa zokambirana zimenezi tiyeni timpatsenso m'manja mwake So indeed, uh, that's the list of our panelists. And without much ado, allow me to uh, first of all request

lanina nde kamsungwana kuchokera komwe ku spanish uko okay so mwachidule likutanthauza kuti tiyembekeze mvula yochepa eti eh, tikakamba nkhani ya el nino tikakamba nkhani ya el nino chabwino titere chonchi kuti kukachitika kukakhala kuti kuli el nino mchaka chimenecho uh, madera akumwera kwa africa amalandira mvula yochepa pomwe madera aku east africa amalandira mvula yochulukirako Ndiye Malawi uja tikamuyang'ana tsopano, chifukwa choti Malawi mmene anaimira, a, part ina imakhala imatenga ma characteristics a ku Southern Africa, part ina monga cha ku North imatenga ma characteristics a ku East Africa. Nde ndafotokoza kuti ku East Africa kumakhala mvula yochuluka the northern region akhoza kuchita inherit uh, that uh, behavior yochulukirapo. of mvula yochulukirapo pomwe madera ambiri aku chigawo cha kumwera kumapita Nsanje, pakati mulanje amene wawa akhoza musamangoti kukhala- madera tizitchula, chifukwa anthu amafunsa kuti mumangoti madera madera madera ake mumanena ati Eh, so sono madera ti- ake ndi amenewo eti tikachita kutchuliratu nsanje ndiye kuti tigwetsa mphwayi anthu koma tinene kuti madera ambiri akumwera kwa malawi nkhani Mvula- imavuta ndi imene mvula mumangoti isi- madera madera ichepera. mvula igwa madera ambiri madera moti ah, kodi madera ndi kwathu kuno kapena kulipo kwina Eh, koma komanso thanks so ti- much tinene kuti pa apart from el nino pamakhalanso ma systems ena omwe amachita affect rainfall Ndiye nthawi zina amapezeka kuti ndi chaka cha El Nino koma ma systems ena aja ali ndi mphamvu kwambiri kuposa mpha- influence ya El Nino ija ndiye kumapezeka kuti zomwe timayembekezera si zimenezozo ndiye tisa chifukwa tikunena kuti tisaneneretu kuti madera awawa ndi omwe chifukwa choti ma systems ena akhoza kuchita influence pattern ya rainfall madera ngati amenewo zikomo kwambiri
Alright. No, tathokoza kwambiri uh, chifukwa cha kufotokozera kwa mtundu umenewu. Uh, taona kuti dzulo ku Lilongwe kukhala ngati maderanso ambiri munanena kuti yagwa kwa masiku angapo ili mvula eti tinene kuti yafika eti anthu azidzala paja mumakonda kuthawa mumati ayi pangani zimene za ku agriculture koma tingoti yafika mvulayi basi
ma systems athu akuonesa kuti mvula yafika koma anthu akhoza kudzala koma tinene kuti ndi chaka cha El Nino nde mmene yafikamo sikuti ikhala consistent izidumphadumpha El Nino amachitidwa characterize ndi erratic uh, rainfall activities yes okay chabwino kodi ku Malawi tikamati nyengo ya mvula timayamba litilo chifukwa chilipo chimene ndikufunsira zimenezi tikamati tili mu season ya mvula Tima- timayang'ana miyezi kapena tinkayang'ana miyezi iti pano tikumayang'ana miyezi iti officially tikamati tayamba nyengo ya mvula ku Malawi timayang'ana miyezi iti zikomo kwambiri chifukwa cha funso labwino uh, ku Malawi kuno za kusintha kwa nyengozi zisanakhazikike bwinobwino ndikukhulupira kuti makolo athu akhoza kuvomereza kuti nyengo ya mvula ndingoti mvula imayamba mu oktoba ndiye imayenda mpaka april Koma chifukwa cha kusinthasinthaku yapezeka kuti mvula ija pattern yake inasintha kwambiri sitikuwerengeranso October koma tikumawerengera kuyambira cha mma November especially mid November kumapita ukoko ndipo imayambira climatologically imayambira imayenera kumayambira ku south nkumakwera kumapita ku north ndiye kuti kuyambira November cha ku south nkumakwera mwina kufika mid December into end December cha ku north ndi zomwe zikuyembekezereka panopa. Chabwino.
Ndikukhulupirira kuti mwapereka chithunzithunzi chabwino chimenenso mwina chatithandizira kukhala pa level imodzi ndi ena amene akutionera, akutimvetsera komanso amene tili m'chipinda chino. Ndikhala ngati ndakupanikizani pang'ono koma ndi funso lomaliza. Popeza mwatifotokozera za nyengozo kuti ziyenda choncho, zikhala motere, Nde mwachitapo chani tsopano kuonetsetsa kuti uthenga umenewu upite kwa anthu? Mukugwira ntchito ndi ndani kuti aliyense akhale mchimake pasapezeke wina okhala ngati akudzidzimutsidwa chifukwa olobe ngakhale mmene mvula imachedwamu timaona anthu ambiri akudandaulabe zoyankhula zochuluka ah, pena akunena zabodza pena akhale ngati kuti mukuchita zoona ndikukhulupirira zonsezi mumaziona bwinobwino zikomo kwam- zikomo kwambiri chifukwa cha funso labwino Titatulusa uh, ndondomeko yathu ya mmene chiyembekezero cha mvula mmene chikhalire mu season imeneyi choyambirira ndi choti timadziwisa ma department ndi ma ministries a boma tikatero tili ndi ma stakeholders ma CSOs ma non governmental organization omwe timagwira nawo ntchito timawadziwisanso kuti ifeyo analysis yathu iko- ikusonyeza kuti season ino ikhala mwakuti mwakuti ndiye zimenezi timatha kuzipanga pa national level komanso panopa timapanga uh, forecast uh, rainfall forecast ya district Ndiye tikama- mapanga kapena mwapanga tapanga Oh, okay, tikunena chabwino. zaka zimenezi zikuyambira zaka za mbuyozo mmafuna takhala za tikupanga. chaka chino chikuti zachitika kapena ndi zimene mmachita chaka chino tinapanganso ma seasonal forecast ama district timati downscaled seasonal forecast pa boma lililonse ndiye mothandizidwa ndi ma development partners boma komanso ndi ma ngos and S- eh, csos Tayenda maboma onse a dziko lino takagawa mauthenga amene aja ndi cholinga choti uthenga uwu ukachite kufikanso ku community kwenikweniko komanso on top of that timagwiritsa ntchito media both electronic uh, print koma pa electronic po ndichite emphasize kuti chifukwa choti tifuna kuti uthenga ukafike ku community timayesesa kuti mauthenga athu afike ku ma community radios ambiri omwe tili nawo m'malawi muno komanso ma main ma radios omwe amachita cover nationally timawafikira ndi mauthenga amenewo sitimafuna kuti wina wake atsale osadziw- osadziwisidwa mauthenga omwe tachita develop zikomo kwambiri Ah, tikhala tikubweranso kuti timve zambiri koma ngati ena mukutipeza kumene takulandirani tili kuno ku crossroads mu mzinda wa lilongwe kumene tikukambirana zokhudzana ndi nyengo yathu mmene ikuyendera komanso mogwirizana ndi nkhani za kusintha kwa nyengo kuti kodi tingachite chiyani chifukwa atiwuza kuti chaka chino ndi cha El Nino kusonyeza kuti mvula ikhala yodumphadumpha maka zigawo za madera amene ali chigawo chakumwera koma chakumpoto uku mwina zikuoneka kuti uh, zikayenda bwino mwina mvula ikhoza kukhala yochulukirapo timafuna tipite kwa Zainab uh, Tawakali iweyo ngati mwana wa sukulu sindidziwa kuti mwina tikamakamba nkhani ngati zimenezi nkofunikira bwanji kuti ananso azikhala pakatikati ah, pa zochitikachitika ngati zimenezi why should the children be at the center of such kind of uh, conversations tiuze
Um, children should be a part of this because they're the most who are being affected by the climate change. mwakhudzidwa motani mwina anthu atadziwa inuyo ngati ana
Climate change has affected us so badly that we are being affected by diseases such as cholera just because when the climate change has affected us in a negative way. Um,

Wow, let's give a round of applause, please. Thank you so much. Beautiful. Uh, many thanks indeed, Zainab. Mchichewa pang'ono, chiyembekezo chako ndi chotani ungafotokoze kuti ngati ana kufotokoza kuti mukuyembekeza zotani. um, mu Chichewa ndikuyembekezera kuti um, Anafe. T- sorry, sorry to say, but Chichewa is Too hard, hard. for me. Correct. Yeah. All right, fine.
That's okay. Uh, thank you so much indeed. tisunthe kwa wachinyamata Edward uh, atifotokozera za, uh, za imene nyengo itakhalire sindikudziwa kuti mwina inuyo tsopano udindo wanu ndiotani ngati achinyamata mukhudzidwa motani komanso mukamva mauthenga ngati amenewa Uh, paja achinyamata amagwira ntchito za ulimi kunjaku panali kalikiliki you know, kuminda ena akudzala ena ndi ma innovations awo osiyanasiyana udindo wanu ndiotani ngati achinyamata Fine, so I can say that um, first of all, we have to recognize the power and the potential of the young people

um, information. So we as the young people, since we we we, we paja ndakufunsani mchichewa kuti muyankhe mchichewa kuti anthu amenewo amve nawo aha pamenepo Yeah.
so since since uh, climate change message are too technical ife monga achinyamata timapanga unpack tikamanena zoti unpacking is to ensure kuona zoti information imene tikufuna tipange deliver kwa anthu akumudzi aimvesese kuti tikamati kusintha kwa nyengo ndi chani chifukwa kuti Even mpakana panopa anthu ena sakudziwa zoti kusintha kwa nyengo kuja kukuchitika. Ena amangoti zikukhuzana kwambiri ndi Baibulo. Eeh dziko likutha basi. Kapena ndi mmene zangoyenera kuti zikhalire. Tsopano So- inuyo ngati achinyamata mukutengapo gawo lotani? Mauthenga ndi amenewa afika akutiuza kuti kuli El Nino kusintha kwa nyengo kwachitika. How are you positioning yourself? So number Mukuchita one chani? is raising awareness. Number two is driving innovations. Achinyamata ambiri amene ali panopa komanso amene akutimvetsera, achinyamata ambiri akupanga ma innovations osiyanasiyana. You know every time we have ma El Nino uh, scenarios, timaona kuti tipangenso adapt mmene njira zathu za ulimi. So achinyamata ena ndithu tikuwaona kuti akupanga manyowa, akulimbikisa ma best practices of climate um, smart agriculture. Cholinga kuona zoti ngati matter uh, nyengo imene ingapitirire, anthu we should not suffer the hardest, but at least tikololebe ndithu zochepa zimene zingakhalepo komanso monga achinyamata tikupanga advocacy kwa anzathu aboma uh, whether it can be meteorological department kaya anzathu a disaster risk management uh, dodma especially kuti achinyamata nafenso tizikhalamo we should influence the designing of these programs because maprogramu atha kuchitika koma they cannot meet the needs of the young people because they were not part and parcel of those platforms. So another role of we as the young people is to advocate for our inclusion and also engagement in these high level decision making platforms. akuwuzani kuti information-yi mukuyigwiritsa ntchito motani
so um, information imene afotokozera nkunazo kuti ndi nthawi ya el nino imene mvula izikhala ndithu yonjowanjowa so ifenso monga, monga achinyamata namba one momwe ndafotokoza za um, awareness komanso ngati ifeyo kana ngati si nafenso tikupanganso za ulimi nafenso tikupanganso advance in terms of our farming practices komanso nafotokoza nkhani yokhudzana ndi ma agricultural practices for El Nino kwambiri imapanga affect uh, despite kuti we, we might ha- be experiencing ma, uh, prolonged dry spells koma chifukwa zoti imapanga affect kwambiri nkhani ya zaulimi nafenso timapanganso advance kuti kodi nkhani ya zaulimizi ikhoza kuyenda motani komanso kuphunzitsanso azathu za uh, ma scenarios ndi ma situations amene tikukambirana apapawa

uh, De Department of Climate Change and Meteorological Services uh, has been to engage uh, as I said anabwera kwa ife poyamba ngati ata- atatulusa mauthenga awo anatipeza nkutiuza kuti tikakhale nawo pa, pa msonkhano woyambirira umene amapanga share uh, information imene amanena apa yokhuzana ndi za El Nino imene kwa iwowo ndi ife pa ubale umene tili nawo ndi ongofuna kuthandizana kuti information ija atipangire interpret mmene iwo aku, akuimvera komanso atithandizire kuti ife tikamapita kwina ndi kwinako tikai tikathandizirenso kuti anthu ena akamve mauthenga mmene alili so uh, tinakhala nawo misonkhano imene ija komanso misonkhano ina imene akufotokoza kuti imachitika m'ma districts imene amakagawanso downscaled forecasts uh, kapena tinene kuti uthenga wokhuzana ndi district imeneyoyo timakhala nawonso ngati a civil society kuthandizira kuti madera ena ndi ena magulu ena ndi ena a- akhale ndi mwayi opeza mauthenga amene aja komanso kuchitapo kanthu koma chi- chimene ndimafuna ndionjezere kwambiri chinali chokuti ife ngati a civil society sitimangothera pongo Pongopanga disseminate uthenga uja, timakhala ndi magulu amene timathandizana nawo kuti uthenga uja akaumva achite achiteponso kanthu. Mwachitsanzo, tikugwiritsa ntchito ma tools osiyanasiyana, ndipereka chitsanzo cha participatory scenario planning imene tikakhala limodzi ndi a DCCMS ti ndikukumana ndi magulu osiyanasiyana mwachitsanzo pa district, timathandizana kuti uthenga uja mmene wamvekera. zana kuti magulu aja akhale pansi ndi kupanga timati ma action plans kapena kupanga mapulani amene agwirizana ndi ma scenarios amene a MET aja apereka. Ngati ili El, El, El Nino season, ma communities kaya ndi ma fishermen kaya ndi ndani aliyenseyo amayenera kuti akhale ndi action plan yokhuzana ndi mmene waumvera uthenga ndi sector yake ndi cholinga choti tika uh, mvula ija ikayamba anthu aja amapitano kumaona kumapanga trigger ma action amene iwo anapanga mogwirizana ndi season. Ulendo uno mwakonzekera bwanji chifukwa zikuoneka ngati kuti ah, kuli mayi wawaye, anthu akulira, anthu akudandaula, sikukuoneka bwino, sitikudziwa kuti chitachitika ndi chani, tikudzala komano chiyembekezo chenicheni chogwirika chokhala ngati chothawathawa.
ya zoonadi ch- chaka chino nchovutadi uh, koma mmene ndafotokozera muja ta step yoyamba tapanga kale Ma districts ambiri amene tikugwira ntchito ndi ma partners apanga ma participatory scenario planning based on information imene analandira ya ya El Nino kutanthauza kuti panopo ambiri amadziwa kale kuti ndi mmene ilili season November sitingadzale. mwina tiyamba kudzala December koma tikamadzala December anapanganso kale ma action plan awo kuti mbewu mwina imene tikudzala ndi yokhuzana ndi nkhani ya nyengo mmene ilili sitingadzale mbewu yoti ndiyo yoti yosacha msanga tiyenera kuti tigule mbewu yoti ndi yocha msanga zonsezi zokuti mukapita ma, ma action plan, plan awo mukapeza kungoti vuto pena limakhala kuti mwina kuthekera kwa anthu kupeza kwa anthu Eh, zima- mafani zina zimenezo kuti these are the realities on the ground Yes. eti and mukamba zoti anthu agule mbewu zotere zotere komano mbewuzo kuti zikapezeke akuuzani mwina ka 5 kgs 30000 25000 munthu akumudzi azitenga kuti 49000 10 kgs yes Nde ziku- ndizovuta ndithu ndiapeza mapani kuti akungopanga recycle mbewu imodzimodzi ija Yeah. sindikudziwa mm. apapa mwachidule tonse tili pa mayi wawaye yemweyo chifukwa choti Oh, mayi ife wawaye yemweyo. tapereka uthenga anthu a- a- apereka apanga mapulani awo koma nkhani mbali ina sungayipange control chifukwa ngati ine ndili mulimi nditha kukhala ndi pulani yabwino kwambiri koma ngati ndilibe kuthekera kuti ndigule lese mbewuyo ndikhale ndi munda ndigule manyowa mwachitsanzo timalimbikitsanso kuti anthu adzale akhale athire manyowa Yes. kwa manyowa aja ndamene ikakhala mvula yochepa ndekuti munda uja umatha ku- kutani kusamalika chifukwa kuti manyowa amatha kusunga madzi zonsezo koma kuti mupite pa msika manyowa amene sikuti ndio- ndiophweka kuwapeza ndiye zonsezo t- mapulani alipo komabe palibe mbali ina yoti ndiyotsamwitsa imene tikudalirabe kuti mabungwe athe ku- kuthandiza makamaka popanga preposition ma resources ngati pangafunike response ndiye kuti tikuyenanso tidzakhale ndi anthu aja kuwathandiza chabwino ena amati pansi moto pamwambanso moto eti mwina ndi mmene zililimu komano ndimafuna mutatifotokozera kuti tsopano zimene mwakambazi zilumikizana bwanji ndi zinthu zimene mmakambirana ku dubai chifukwa inu munali komweko ah, pali mgwirizano wina uliwonse nanga kuti anthu amene mukunenawo kuti mwina ali pamayi wawaye akhale ndi chiyembekezo kuti mwina kapena pali china chake choti tizimang'anirapo mtsogolomu kuti chitithandiza ngati dziko Ndi zoonadi um, mwina inf information imeneyi ndi, uh, kwa ife ngati a civil society komanso molumikizana ndi aboma ndi magulu ena ndi ena ndi imene imatithandizanso kuti tizipanga push ma position ena ku cop kuja cop 28 foti imakhala ngati evidence eti yokuti ku Malawi tikukumana ndi mwina nyengo zosiyanasiyana komanso ziopsezo zosiyanasiyana zimene zikufunika anthu amene ali a maiko okwera kwambiri pa chuma kuti atithandize ndi mu njira zosiyanasiyana ndiye El Nino yu uh, tinamuikabe ngati part of package imene timakhala tikufotokoza tikakhala magulu kuti tikukambirana nkhani timakambapo nkhani za Cyclone Freddy komanso tim- takambapo za El Nino kuti chaka chino chitivutaso tikuchoka tikuchoka ku Cyclone Freddy komanso takumana ndi El Nino ndi kuti chaka cha mawa 2024 zinthu zikhala zikutani zikuvuta komano nkhani ndi yomwe ija Uh, ku COP ndi ku COP ma decisions amapangidwa ma decisions ena timakambirana mwina mamawa kuti uh, okhuzana mwina ndi zachuma atha kukambirana, kugwirizana kupanga pledge mwina ndalama zoti zithandizire zinthu ngati zimenezi koma kumene tikulowera zimakhalabe zovuta kuti munene kuti ndalama izizi mwachitsanzo zibwera liti ndiye kuti chimene tikungokhulupirira ndikuti mwina boma lathu la Malawi lithandizirabe kuyankhulana mwina mwa mwa mpambali, bilateral, ndi ma ndi ma bung- mabungwe ena komanso mayiko ena kuti athandizire chifukwa kuti amabwerabe ma- mayikowo mwa njira ya bilateral kuzathandizira zina ndi zina takhalaponso ndi ma ah, mwina ma discussions ndi mabungwe ena ngati a global shield amene timafotokozerananso nkhani zomwezi kuti ku malawi tili ndi tikhala ndi chilala chifukwa cha El- el nino Ndiye kuti nzofunika kuti muzipange organize kuti eh, mwina titha kuthandizikanso mu njira ngati zimenezi podzera mu ndalama zimene zikubwera kuchoka ku Global Shield. tathokoza kwabasi amenewo ndi a julius ng'oma kuyimirira bungwe lija la civil society network on uh, climate change cisonecc kufotokozapo mbali yawo ya nkhani imene tikukambirana lero lino yokhudzana ndi uh, nyengo imene tikukumana nayo ya el nino komanso nkhani ija yaikulu ya kusintha kwa nyengo Uh, kwinakunso tikumagwerako ku nkhani ija ya msonkhano waukulu umene unachitika ku united arab emirates uh, okambirana za nkhani ya kusintha kwa nyengo ana akhudzidwa bwanji achinyamata akhudzidwa bwanji tiyamike uh, save the children uh, kudzera ndithu ku generation hope campaign imeneyi chifukwa chopanga kuthekera kuti tikhale pano tizikambirana komanso mabungwe ena ndi ena amene agwirana manja cisonecc nyncc trocaire sciaf irish aid a Irish Aid ndi ena a, oterowo ndiye tikhala tupita ku break kenako tibwerenso kuti a, tikhale tikupitiriza zokambirana zathu zikomo kwambiri

takulandiraninso uh, amene mwina mumaonera komanso ena mwangotipeza kumene pano pa zodiak pamene tikambirana nkhani yofunikira kwambiri yokhudzana ndi nyengo yathu imene uh, tikumana nayo pakadali pano ndi nkhani yoti ili mkamwamkamwa aliyense akuyikamba dzuwa lakula zinthu sizikuyenda bwino komanso tikamba za nkhani yakusintha kwa nyengo Uh, komanso pompano dziko la malawi linali nawo pa zokambirana zokhudzana ndi uh, kusintha kwa nyengo pa dziko lonse lapansi ndiye tinawonso ena mwa anthu amene anali nawo kumeneko akhala akutifotokozeranso iwowo kuti anamvako chani uh, ngakhale tikudziwa kuti aboma ndi amene akhale ndithu akufotokoza bwinobwino kuti kodi malawi yayendako bwanji nanga ndi zinthu ziti zimene mwina ngati dziko la malawi taphulako atitsimikizira ndithu kuti pali msonkhano umene achititse olemba nkhani ndikhulupirira kuti zambiri atambasula ndiwo chifukwa ndi amene amatsogolera zokambirana zimenezi koma ife tingodutsa mbalimbali chabe ah, mwa zina mwa zimene zinachitika kumeneko ndimafuna mwina ndipiteno kwa bambo edward ah, chidombe kuti mwina mutatifotokozera kuti tsopano ndi mmene zililimu kupita chitsogolo komanso tikatengera mmene amene zokambirana za cop zayendera munali konko tigwire chani ngati achinyamata uh, kuti mwina tikhale ngati kuti tichepetse ululu umene ukumatipeza chifukwa cha chiphinjo ngati chimene tili nacho pakadali pano okay fine zikomo kwambiri um, so kuchokera ku kwa achinyamata ndikhoza kufotokoza kunena zakuti um, it's more of um, at least harnessing the potential ya ma green innovations I'm talking more of green innovations because this is one of the good models that can help to, uh, to build the capacity ya anthu kuti they should adapt to climate crisis ngati zimene tikukamba za El Nino number two tigwiritsenso ntchito ma organic fertilizers chifukwa ndi amene uh, assuming kunena zoti maybe mvula yavuta manyowa aja amathandiza kunena zoti um, at least the moisture should be maintained in the soil. But um, uh, uh, in addition to that, makamaka calling for action from the global leaders komanso maiko olemera amene um, amathandizira pa nkhani ya ma interventions za climate change. When I was at COP, one of the key uh, advocacy men maipanga push kwambiri is that when these global leaders, uh, these uh, from even from the private sector,

uh, agendas behind ma programs amene mukupanga so ife monga achinyamata we can also be in forefront uh, f- uh, demanding for climate justice and uh, lastly is um, at least if maybe um, monga ife achinyamata u- tipite pasogolo kwambiri kumapanga raise awareness about these uh, issues of climate, ch uh, climate change kuti anthu amvesese kuti tikamakamba za climate change ndi chani and what's our role in fighting this climate, uh, climate, uh, uh, climate change and at the same time um, advocating for youth inclusion in the decision making platforms tikukamba za decision making platform chifukwa chonena zoti ndi kumene tikakamba ngati ma boma even maybe if you can take of maybe dis, uh, dis, uh, uh, disaster uh, risk management team mupeza kunena zakuti ndi amene amapanga respond to ma cri climate crisis but if you can ask kodi alimo wachinyamata amene alimo amene amathandizira to maybe to help in designing the interventions

Eti ena akumadandaulanso mumafuna zophaipha kale muli ndi ulesi womasaka zinthuzi kuti kodi zili pati kosaka simumadziwako mufuna akulembeni ntchito abwana mukhale mu office muzilandira salary kuyamba ntchito 7 ikamati 4 koloko mwaweruka that's also concern imene ilipo Pakhalanso pali ma studies osiyanasiyana onena kuti achinyamata even nkhani za ulimi agriculture timaithawa. Graduate koma kuti akapezeke pa ground sakutani kodi? Sakufuna. Tingatani kuti tibalance zimenezi kuti inde you should be involved komanso mwina ngati achinyamata tikhale interested. You find kuti achinyamata ambiri even pa online timapezeka koma what are we doing? We are not chasing ma opportunities amene alipo iyayi. Tikungokhala ma likes, chanchani, hahaha pa Facebook.
conceptive, I can say, I think kanoshoni kamene tikuyenera kuti tikasinthe. Uh, Young people are not looking for charities. anthu ambiri amene amakonda kumafotokoza mfundo zimenezo amaona ngati achinyamata ti- kumafuna chithandizo we as the young people all we are looking for are opportunities and not charities

Once we innovate, we want to pilot and grow the innovation that we have. If we, if we, we knock on the doors to access the credit, maybe to access the fre- flexible funding mechanisms, timakapeza kuti zitseko ndi zolimba kwambiri. So in a nutshell, ndikhoza kufotokoza zokuti achinyamata tikuyesetsa zophaiphazo, yes ena akhoza kukhala kuti maybe ndi zimene akupanga, komano achinyamata ambiri amene tili mu space akuyesetsa. And lastly, before I uh, put the mic, the mic off,

If they can be realized, if they can be engaged, if they can be uh, put on the table, definitely dissemination ya information ikhoza kumakhala yotani ikhoza kumakhala yophweka tikhoza kumakapanga train achinyam- achinyamata komanso azimayi kuti they should be interested in farming otherwise panopa wachinyamata ndizovutadi kuti aka- akapange venture into ulimi number one fertilizer ndi wodula doesn't even know how to use organic fertilizers so that's one of the key challenge that we have. Thank you so much. akubakirani eti maomba m'manja kwambiri ndimafuna mukwiye kumene kuti muyankhule za nzeru no but many thanks indeed for your contributions uh, zofunikira kwabasi i wish you had more time with you koma that is a hot seat i also invite professor sosten chiotha to take up that seat because now mafunso awiri atatu uh, tiyeni timuomberenso manja edward chifukwa cha contribution imeneyo now bwana uh, bwana boyce uh, ndimafuna mutifotokozereno tsopano kuti mwina mukamamva zokambirana zonsezi timakamba za anticipatory actions eti kuti anthu adzikhalabe mu position yoti adzikonzekeretsa bwinobwino pamene ngozi zimenezi uh, zikufuna kuti zichitike mumagwira ntchito motani ndi anzathu aku dodma uh, chifukwa amanena kuti tikakhala kuti anthu tawakonzekeretsa bwino kwambiri miyoyo yambiri singamwalire komanso katundu wambiri tikhoza kumpulumutsa
Ah, zikomo kwambiri Ah, nkhani ya mauthenga kukonzekeretsa anthu imachitika ndithu chifukwa choti tili ndi uh, what we call early warning committee yomwe tilimo ife a dodma ndi ma agencies ena nde nthawi zonse kukakhala kuti we anticipate kuti kuchitika zinthu committee imene ijayo imachitidwa alert ndipo zos- zoyenera kuchitika zimachitika kudzera mu ma structures omwe alipo o- on the ground Komanso ndinene kuti ngati department nthawi zonse timakhala kuti tikuchita update information yathu. Tili ndi ma forecast omwe timachita produce regularly komanso ma warnings omwe timachita. Timatulutsa kukakhala kuti tikuyembekezera china chake chomwe mwina nchachilendo. Tingoyerekeza anthu akufotokoza za Tropical Cyclone Freddy mmene tinachitira komanso ma heat waves omwe akhala akuchitika tikakhala kuti tikuyembekezera mvula yambiri, ziphaliwali, tili ndi zinthu zosiyanasiyana. eh, st- ma structures ah, ma equipment omwe amatithandiza kuona zimene zija ndi kugwiritsa ntchito ukadaulo wathu timatha kuona kuti madera akuti akuti akhoza kukhudzidwa mumapatsirana zimene- uthenga mwina ndi mwachitsanzo chifukwa timamva a water amabweranso ndi zawo timamvanso uh, ku dodma zawo inunso mumabwera ndi zanu pena timatha kulandira machenjezo four kuchokera kosiyanasiyana mumapatsirana bwanji mauthenga amenewo zikomo kwambiri wina amakuuzani thawani wina musathawe wina pitani mmwamba iyayi khalani pansi ndiye matu ti- timve ziti nchifukwa chake pali komiti imeneyi mu komiti imeneyi timakhalamo tonse ifeyo a dccms komanso muli a dodma komanso muli a, a water ndi mabungwe ena onse okhuzidwa amakhala mu komiti imeneyi meseji yathu ikafika mu komiti imene ijayo timagwirizana kuti according to mandate ya institution inuyo pofunika kuti muchite produce ma warnings okhuzana ndi eh, uthenga omwe wachokera kwa ife nde sindikhulupirira kuti panachitikapo kuti pa- pamakhala kutsutsana chifukwa choti sosi ya zonse zija imakhala imodzi awawo angochenjeza malinga ndi mandate yawo awanso achenjeza malinga ndi mandate yawo komanso pafunikira kuti ah, inuyo chenjezo lanu ndilotani panopa ngati lilipo kapena palibe chenjezo lililonse panopa panopa tikhoza kunena kuti kapena mumatiuza awo le- lero kwatentha musamwe kwa- kwazizira mukhoza kuchitako of course ndimene amachitira mongofuna kuyika kansangulutso ku nkhani ya zanyengo akachiwanda ndi anzawo mm.
ya panopa tikhoza kunena kuti tikungoyembekezera kuti mvula yomwe yakhala i- yayamba kugwa kuyambira dzulo e, madera ena yayamba mande ikhoz- ipitirira ndithu masiku akubwerawa chabwino nde eh, nthawi zambiri kukakhala kuti ku- kunja kuna- kumatentha kwambiri Yep. nde mukuyesera kukhala ngati mukuchita cool mukuyiziziritsa system ija nde kumakhala weather yomwe imakhala hazardous Imo- imabwera ndi strong winds ndi z- zosiyanasiyana zomwe zimatha kuwononganso ma structures athu omwe tili nawo nde panopa tingo tikuyembekezera mvula koma Uh, zimenezonso nzoti zikhoza kuchitika mmadera ena komanso ena afika chaka cha mawa kusanagwe mvula kwawo eti izo zikhoza kuchitika ayi mvula igwa koma mwina tikhoza kunena kuti ik- igwa koma madera ena mwina ikhoza kugwa yosakwanira madera mwina koma sitinganene kuti siigwera anthu, Alright, ayi chabwino many thanks ndithu tathokoza mwina pomaliza ndisanathane nanu chaka cha 2023 akuchitcha kuti ndi chaka chimene chili ngati the hottest year ndizoona
ifeyo uh, ntchito ili mkati panopa yochita analyze ma temperatures athu ngakhale chaka chino sitinachitsirize uh, tikuchita analyze ma temperatures athu omwe tachita observe kuyambira january mpaka panopa nde ma indications ndi onena kuti up to point yomwe tachita analyze Kwapezekadi kuti madera a, on average, madera ambiri kwatentha ndithu kuposera mlingo womwe timayembekezera chifukwa nthawi iliyonse kaya ndi mwezi uliwonse timakhala ndi average or tinene kuti yapakatikati yomwe timayembekezera kuti ukuku madera awa kumatentha mwakuti mwakuti mwakuti koma madera ambiri a dziko lino especially ku lower shire uh, eastern region ku southern areas madera ambiri kwakhala kotentha kwambiri kuposa mlingo omwe umayembekezereka chabwino ndisanapereke microphone kwa prof chiotha maybe one minute julius uh, t- t- kupita chitsogolo titani kuti mwina nkhani ija yoonetsetsa kuti chidziwitso choyamba chikuwafikira anthu nthawi yabwino komanso tichepetse chionongeko komanso uh, mwina kutaya kwa miyoyo kwa anthu In this case kukamba pamene ma sectors ambirimbiri akhala ngati akhudzidwa nawo za umoyo komanso za ulimi ndi zina zotero titani tichilimike motani kuboma mukuyembekeza zotani
zikomo kwambiri mmene ndinafotokozera muja ndigwirizane ndi uh, boyce kuti pafunika mgwirizano ndithu wa mabungwe osiyanasiyana amene aboma komanso si aboma ka- ndi anzathu a, a, a sukulu za ukachenjede a midiya ndi ena otero kuti mauthenga aja akakhala kuti awapanga produce tonse tizikhala kuti tili pa level imodzi yopanga understand uh, uthenga umene uja ndikupanganso tonse limodzi uh, njira yoti titha kuphunzitsirana ndikumapita m'madera osiyanasiyana ndi cholinga choti pakhale coordination chifukwa choti pamakhala nthawi zina a, a DCMS ayitanisa meeting kwangopezeka mwina ma institutions awiri atatu okuti when you miss that uh, opportunity kwinako zimakhala zija zoti ena sanamvetsetse akupita ndi uthenga ku, ku left ena akupita ku right ena akupita uku, koma mauthenga osiyana a zinthu zim- zimodzi zimene tikuyenera kuti tizifotokozera anthu komanso Uh, tent nkhani ya capacity ndiyofunikira anthu akuyenera kuti adzi- aphunzitsidwe mo- momveka bwino kuchokera munthu wakumudzi kufika uh, munthu wa mtawuni ka pa national level anthu akuyenera kuti azindikire kuti kodi ma, uh, ma vulnerabilities athu umbalambanda wathu ndi otani tiaphunzitse Tifufuze kuti maumbalambanda komanso ziopsezo zimene zikupezeka m'madera osiyanasiyana ndi zotani komanso njira zimene tingapewere ndi zotani ndi cholinga choti mauthenga ngati awa akamabwera a zanyengo chifukwa mauthengawo mapena muchizungu timati amangopanga amplify ziopsezo zimene zilipo kale kudera. Ndiye kuti ngati tingazindikire kuti ifeyo u, umbalambanda wathu uli apa komanso ziopsezo zimene tingakumane nazo ndi izi, ma risk ndi awa, ndiye kuti tizitha kumadziwanso kuti kudera kwathu kuno a, njira zimene tingagwiritse ntchito ndi zakuti, zakuti kuti tithane ndi mavuto amene akubwera kamba ka kusintha kwa nyengo. Komanso nkhani ya adaptation ija siingativute chifukwa timakhala tikudziwiratu kuti okay a, ngati information yabwerera a, apa, ndiye kuti tikumana ndi zakuti, titha kugwiritsanso njira, ntchi, ntchito zakuti zakuti zimene titha kudzithandizira tokha. So anthu aphunzitsidwe, anthu auzidwe zo, za ziopsezo, tikhale kale ndi ma plan oti tizitha kuona kuti tilowera pati chinthu chitatigwera. Zikomo kwambiri.
zikomo kwambiri uh, ndiye timayembekeza kukhala ndi anzathu aku DoDMA ndiye i think panapezeka zotangwanitsa zina koma tili nawo pa line pa atifotokozere chabe mwachidule mwina mmene akonzekerera iwowa za nyengo zathu pozindikira kuti nkhani imeneyi ya El Nino yatifikira takulandirani masana ano mwaswera bwanji

kwambiri timakhala kuti tili ku receiving end kuti kodi zikachitika chonchi tiyenika tidzathandize anthu bwanji nde kukonzekera kwathu ngati kuwachita warn anthu kupereka zinthu zimene a zingakonzekeretse maupangiri mauthenga zimenezo nzimene takhala tikupanga nthawi yonseyi a a chifukwa choti kubwera kwa nyengo imeneyi kuli ndi ngati mixed bag yoti kukhala pena tima floods pena kukhala kuti kuli ng'amba, monse m'mene mukhale kuti a, muli madzi kapena madzi asefukira, a, boma lakhala likumemeza anthu, lakhala likumakapereka mauthenga, monse m'mene timadziwa kuti m'makhala prone to ma floods, takhala tikumakawauza kuti ayeneka kupanga zinthu zimene amayeneka kupanga, kupanga ma evacuation a routes, ma evacuation plans. Komanso even mwina kusamuka kumene, madera ambiri takhala tikumemeza ku lower Shire, ku Blantyre, madera ambiri ku Salima takhala tikuwauza anthu kuti asamuke mmadera amene sayeneka kukhalamo. Komanso kwa madera amene akhale kuti kuli ng'amba takhalanso tikuwalangiza anthu kuti ngati kuyankhapo. kapena kuchita respond ku ng'amba imeneyi tiyeneka anthu tigwiritse ntchito timadzi timene timapezeka kuti mwina tipange tima channels ta tomathirira mbewu zimene zakhala zikuchitika ndipo anthu a ku nthambi yoona ngozi zogwa mwadzidzidzi mmene amayenda pakatipa kutachitika ka ng'amba ku chigawo chakumwera amatha kuwauza alimi kuti inuyo mmene mulili apa muyandikira mtsinje mmene chimangachi chikuuma mutha kumathirira so kukonzekera takonzekera moteromo koma tiyenekanso kudziwa ngati dziko kuti aah ndi almost chaka chilichonse timakhala kuti tili ndi kenakake ngati ka disaster nde ndi zinthu zovuta ndipo ndi zinthu zodula kwambiri kuti tinga tingachite respond kapena tingathe kuthandiza mmene anthu aja amayeneka athandizidwire chifukwa choti mwina zaka 5, 7 zapitazi chaka chilichonse timakhala ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi nde zovuta kuti tingakhale ndikuti tikutheke tikutha kuwathandiza anthu kapena kuchita respond ku ngozi zimenezizi mmene amayeneka athandizidwire chifukwa choti tili ndi accumulated effects of disasters kwa zaka zimene zapitazi. Nde mwachidule ntha kunena kuti ngati boma ngati dziko ndife okonzeka ma structures onse amene amayeneka kuti akhale pa ground kuthandiza anthu zinthu zimenezi zikachitika alipo and mauthenga ngati anzathu a MET akhala akupereka mwachidule ndife okonzeka. Kodi lamulo latsopano lija ligwira ntchito chaka chino?
Lamulo lija chifukwa choti linachitidwa linadutsa ndipo linachitidwa assent ndi a president kuti litha kuyamba kugwira ntchito ngakhale kuti ma zina ma details ena ngati ma regulations tili mkati mochita develop koma lamulo lija lili ndi mphamvu panopa likugwira ntchito moti zimene ziyeneka kuchitika chifukwa choti anthu sakutsatira zimene lamulo lija likunena a ma kaya ndi ma penalties kaya ndi ma fines kapena kuwa kuwapatsa anthu chilango chifukwa cha zinthu zimene zolakwika akupanga chifukwa cha lamulolo panopa ndi zoti zitha kugwira ntchito zi- tingoti lamulo lija likugwira ntchito
tathokoza kwambiri tikanakonda titacheza kwambiri koma takugwirani mochedwa koma tayamikira cha nthawi yanu ayi zikomo kwambiri zikomo amene ndithu ndi anzathu a ku DoDMA kungotifotokozeraponso kuti mwina akonzeka bwanji Tupita kumapeto bwana Chiotha mwina ma mungafotokoze bwanji mwachidule pa nkhani imeneyi yodzikonzekeretsa msanga ngati dziko komanso kuonetsetsa kuti uh, zimene tikuchitazi sizikusiyana kwambiri ndi nkhani zimene tikukambirana ngati pa dziko lonse monganso mmene munazimvera ku msonkhano waukulu wa COP zikomo kwambiri prof
zikomo ndithu ah, paja anena kuti bwana Malata nanenso nditere kuti bwana Malata Mateyu olo kuti Mateyu Ena antchona amati umati Mateyu. Matthews so Eh, yeah. zabwinobwino Yeah, is- ah, ah, ah, zikomo kwambiri makamaka zimene zinakambidwazo ndimangofuna ntapherako mphongo Ah, makamaka panakambidwa nkhani ya ah, mental health kuti climate change imagwirizana uh, imapangitsanso mental health uh, ndifuna kuti nditsimikize zimenezo uh, kale kumalawi kuno sikunkakhala amati matornadoes timamva ngati ku usa ndi kumene kumakhala matornadoes ndiye kusintha kwa nyengo kukubweretsa ano chiopsezo chimene choti mbuyomo munalibe monga ngati matornadoes ndiye tinaona kuti anthu ndiye mpaka pano amati akakhala ndithu amakhala akumalota zoopseza ngati zimenezo timakhulupirira kuti mwina nthano yake timalota ngati kuti tifuna kuthawa nkumakanika kuthawa eti eya chifukwa cha kusintha kwa nyengoko kutipatsa mavuto ngati amenewo nde mental health ndithu ndizoona chifukwa cha kusintha kwa nyengo kumene kupangika pano komanso tinakamba za ana ndiye ku cop mwanena a Mateyu ku cop kuja kunalinso gulu limene linakumana kuti tiganizire ana achichepere kwambiri chifukwa amanena kuti uh, ubongo wa ana amene aja umakhala ukuthamanga kwambiri kukonzeka kuyambira ndithu mpakana pa zaka 5 ndiye tikadutsa pamenepo ndiye kuti ubongo uja wafika ndithu saizi zake Ndiye kusintha kwa nyengo kukubweretsa chiopsezo kuti ana aja nthawi imeneyoyo yoti akanatha kumasewera bwino akukhala kuti ali mukampu chifukwa choti malo amene amasewera kapena malo amene amakhala makolo awo madzi asefukira chakudya chimene zilala zimene zikulongedwa panozi ndiye kuti chakudya chikukhala chochepekera ndi nthawi imene anawa amayeneka kuti akule bwino m- nzeru zimene azidzagwiritsa ntchito mpaka ku yunivesite zikhale zitakhala m'malo 5 years yachitikayi chiopsezo cha climate change chikumatilepheretsa uh, pamenepopo ndiye tikamayang'ana ana tikumbukire ana ang'ono amenewa oti amayenekera kuti azikhala ku timati cha ecd early child development centers ikuwakhudza amene aja a, a climate change nde tisayiwale komanso ndimafuna kuti ndinene kuti climate change imakhala kuti ikupatsirana ndiye nthawi zambiri timanena kuti "Oh, kunabwera ana wapita kunabwera fredi wapita pano kukubwera el nino wapita Koma tikayang'ana zaka 10 m'mbuyomu, zikuoneka kuti mavuto athu akumanka nakula chifukwa ma extreme events amenewa akumapatsirana kuchulukitsa mavuto. Ndiye mpofunika kuti tikamakhala ndi ndondomeko zija amati resilience, tiyang'ane ndithu kuyambira m'mbuyomu kuti zimene zachitika ndi zotani, mavuto ena sitinathane nawo. Mwachitsanzo, Freddy. anapangitsa kuti nyanja ya Lake Chilwa idzale kwambiri, anthu analephera kulima mpunga. Ndiye chifukwa choti madziwo anali ambiri zedi, panopa sanaphwere, anthu atani, alepheranso kutani, kulima mpunga. Kusonyeza kuti Freddy yemweyo wawolokera sizoni ya chaka chatha. Freddy yemweyo wawolokera season ya chaka chino ndiye pachizungu amati cascading tizidziwa kuti kusintha kwa nyengoku kukubweretsa chiopsezo Chabwino. osati nthawi imodzi uh, potsiriza nanga si nthawi iyi yes yatithera yeah ndimafuna ndi nene amplifiers ndi udindo wathu ngati enablers amplification ma flood ena amene amachitikawa ndi oti sakanenera kuchitika tikanakhala kuti chilengedwe chathu chili bwino ndiye tikunena kuti climate change zoonadi koma zinazo ndi zoti tinachita kuzikodola chifukwa kusasamalira chilengedwe ndiye timati amplifiers Enablers ndiye udindo wa ifeyo kuti kodi makamaka muno nanga si timakamba za achinyamata ifeyo amene tili ndi maudindo kodi tikhoza kuwatsegulira zitseko zija amanena kuti zitseko zotseka zikukanika kutsegula ndi zoona ngati kuli achinyamata chitseko nchovuta ukakhala mwana ndiye kuti loko uja ali mmwamba eti sufikira pakhale wina wake woti akutsegulire chitseko chija kuti iwe ukhoza kulowa. Ndiye ine ndikuwachita challenge anzanga, generation yathu ino, kuti kodi udindo wathu as enablers tikhoza kupanga motani? Ife ku ofesi kwathu timathandiza anthu kuti a, abwere ma internship. Anabwera ngati a, ma interns tinawauza chitani register online ma courses akupanga ma courses a chipani nanga si ndi internet yokwanira Mwina it's a small thing like access to internet imene yoti ikhoza kumthandiza kuti munthu muja amanena kuti asangokhala koma mwina access to internet ndimene ikhoza kuwathandiza ena anabwera mpakana kukhala drone pilots online chifukwa choti ife ujeni tinachita provide internet so I'm challenging ourselves mmawa muja ndimachita challenge achinyamata koma panopa ndikuchita challenge azinzanga what is it that we can do to open the doors Zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri. Nthawi yatithera. Chimene nditachite nditangopempha munthu mmodzi afunse funso limodzi mnyamata, kenako mmodzi mtsikana, kenako amalize akuluakuluwa tikhale tikutseka zonse. Bwerani apa, tengeni microphone, mungofunsa funso mwachidule, mutiuza dzina lanu, kenako apezekenso mnyamata mmodzi ndiye kuti tikhale tikutseka zokambirana zathu koma tiyamikire tonse amene tapereka ndemanga zathu komanso kuyankhulapo uh, mosiyanasiyana pa nkhani zimene tikukambirana kuno masana ano zokhudzana ndi sizoni imene tikukumana nayo ya el nino komanso nkhani za kusintha kwa nyengo osaiwalanso msonkhano waukulu wa cop 28

tibalance ena achokere mbali iyi ena ayimirire uku timu a timu b ili debate tikanatero sizoti ma, ma opposers akanakhala ati ma proposers akanakhala ati koma yes you have a chance Okay, zikomo kwambiri uh, dzina langa ndine kingsley phiri from NYNCC member Munakambapo zokhudzana ndi ma warnings kupereka ma ma warnings kwa anthu amene mwina ali malo osayenelera oti ama nkha- nkha- nyengo ngati ino ya mvula inoyi. Yeah.
So funso langa ndimafuna ndifunse nawo kuti pali anyamata ena oti amapanga ma innovations abwino kwambiri kunkhani yokhudzana ndi ma floods alert. Anyamata amene ajawa mmagwira nawo ntchito bwanji kapena kuti muli nawo pati ku nkhani yokhudzana ndi zinthu zimene zija coz ndi zinthu zinanso zimene zikhoza kuthandizira kuti mwina anthu amene ajawo azipeza uthenga ngati umenewo mosavuta zikomo kwambiri loud and clear thank you so much indeed um, ndiyambe ndi zainab how do you wind up how do you conclude what's your parting words how do you conclude

Uh, zikomo kwambiri ndiyankhenso funsoli 30 seconds yomweyo yomweyo yes chabwino Mathews uh, pali how do you assess the effectiveness of the action plans uh, ngati ndingonena mwachidule ngati a civil society tina tinapeza um, tinapanga ti- we developed uh, tool called participatory monitoring and evaluation strategy imene timaigwiritsa ntchito pounikira mfundo, ndondomeko za boma ngakhalenso ma actions, ma action plan amene amapangidwa ma sectors osiyanasiyana. Nde izi timapanga uh, kudzera mwa mabungwe amene tigwira nawo ntchito, kudzera ife ngati CISONECC secretariat timatha kuunikira zimene zakuti uh, zagwira ntchito motani, zikufooka pati, komanso mofookamo ndiye kuti tikumanenso ndi anthu amene amapanga ma, mwachitsanzo ma action plan amenewo ndikuwafotokozera kuti next time akamapanganso ma action plan omwewo azakhale kuti akutithandiza ndiye ndimalize kuti ah, ngati dziko ah, uthenga ndi umene umene at- anatipatsa anzathu a department of climate change and meteorological services Tikukumana ndi El Nino pakadali panopo. Chachikulu n'chokuti tiyeni tikonzekere, tipitirire kukonzekera kwa anthu amene tinakonzekera kale. Tiyeni tipeze njira zoti tipangire adapt chifukwa choti nyengo ili kale pakati pathu. Ndikukamba izi chifukwa choti ndinakamba poyambirira paja kuti ngakhale anthu ali ndi mapulani osiyanasiyana koma kuthekera n'kosiyana kuti apange implement mapulani aja. Tifunabe mabungwe amene si aboma, aboma amene, kaya ndi ma development partners, maiko amene abwere azathandize ku dziko lino la Malawi kuti athandizire anthu amene akuvutika kuti apange implement ma action plan awo. Zikomo.
Tathokoza kwabasi Mr Julius Ng'oma. Prof mmalize bwanji 30 seconds yomweyo nkhani ya ma innovations yafunsidwa ijanso.
ya zi- ah, zikomo kwambiri Ah, makamaka ndibwerere kwa ma youth kuja Ah, kuti climate change imeneyiyo tikamakamba za resilience let us eh, use technology and eh, achinyamata they are better at utilizing technology exploiting the opportunities that technology offers ndikuona kuti pamenepapo ndi pamene ndithu titayime kwambiri chifukwa achinyamatawa alipo ambiri komanso tsogolo lawo ndi limene lili pa chiopsezo kwambiri kusiyana ndi tsogolo lathu la ife ndiye tapatse mpata tapatse mwayi tathandize kuti ayuze technology kuthana ndi mavuto a kusintha kwa nyengo. Ndisiye pamene popo. Tathokoza kwabasi.
Uh, Bambo Boyce ku met rather DCCMS mutifotokozere motani? O- okay zikomo kwambiri ndimafuna ndingonena kuti tinafotokoza ndipo tikufotokoza kuti chaka chino ncha el nino imene ija imakhala long term kapena seasonal projection koma anthu akuyenera kuti azichita follow za pafupi pafupi mauthenga apafupi pafupi omwe timachita timatulusa nthawi ndi nthawi timatulusa pa tsiku timatulusa pa sabata kapena mkati mwa sabatanso timatha kutulusa mauthenga amene aja ndiye pali njira zambirimbiri zosiyana zomwe timagwiritsa ntchito kuti mauthenga aja afikire anthu Tinafotokoza za mawailesi, za ma news paper, komanso masiku ano monga tikukamba ndi achinyamata pali social media, tili ndi Facebook page, tili ndi formerly whi- Twitter and so on. Zimene zijazo nzoti achinyamata akhoza kupeza m- ma information omwe timachita produce every now and then. Tisangokakamira za zoyambirira zija. Zimene zija zimatha kusintha chifukwa choti weather is dynamic, imasintha every now and then. Ndiye timafunika tizikhala ndi ma updates. kusiyana ndi kuti tingogwira zo, zoyambirira zija zikhoza kukhala kuti at some point zachita expire tikufunika uthenga wina wanyuwani ndiye tiyeni tiyesese kumatsatira ma updates omwe timatulutsa nthawi zonse zikomo kwambiri tathokozanso kwambiri ameneyo uh, ndi bambo Clement Boyce kuchokera ku nthambi ija ya boma yoona za nyengo department of climate change and meteorological services kutimaliziranso zokambirana zathu zimene mwakhala mukuzitsatira bwino lomwe tithokoze nonse chifukwa chotengapo gawo komanso inu amene mumamvetsera komanso kuonera kumeneko tiyamikenso a save the children generation hope campaign komanso civil society network on climate change LNCC komanso azathu a JCD Concern Trocaire SCIAF Irish Aid komanso Scottish Government chifukwa choonetsetsa kuti izi zitheke. Dzina langa ndi Mathews Malata tiyamike kuti tinali limodzi tatiyeni tingoomberanso mmanja kumaliza zonse zikomo kwambiri.
Tathokoza kwambiri Mathews amene ndi amene amayendetsa mwambo umenewu pa wazokambirana zimene zinali kuno ku Crossroads Hotel zokhudza kusintha kwa nyengo komanso chomwe tingachite ngati dziko komanso achinyamata amene akutenga nawo mbali pa zochitikachitika zimenezi. Nde zambiri zakambidwa, kunabwera akuluakulu osiyanasiyana ochokera m'ma organisations osiyanasiyana komanso ndithu achinyamata amene achoka kosiyanasiyana kuti atenge nawo mbali pa zokambirana zimenezi. Nde ndikhulupirira kuti kunyumbako amene mmaonera, amene mmaonera pa Facebook komanso amene mumamvera pa Zodiak Radio mwatengapo mbali komanso mwatolapo kanthu tiyeni tipitirize uh, kuchita zoti uh, nyengo uh, makamaka zachilengedwe mdziko lino zikhale zikusamalidwa cholinga cha zokambirana zimenezi kunali kufuna kuwunikirana kuti kodi kupita chitsogolo uh, ndi nkhani yakusintha kwa nyengo iyi ngati dziko tikhale tikuchita zotani ndikuthokozeni poti munali pamenepo amene mmaonera komanso amene mumamvetsera